ọra na eze mma mma nụ o. ọra na eze mma mma nụ ekenekwa m nwoke kene nwanyị asị m ya gaziere onye ọbụna ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atana azụ anwụna hmm? onye na-eje ya jeruo onye na-ana ya naruo tata bụ afịa orie hmm? mgbede taa mgbede afịa orie orie azụchabago na ọnụ abanyebego afọ abanyebe mana asị m ya gaala onye ọbụna maala onye ọbụna mma eji m n'aka na anyị nọ mma na-akụkpọrị ee n'ejije anyị bụ on earth ikekwe ị na-anya ịfụ na otego obele aka ewetedebelu unu ejije anyị a ọ ka ife si dị asị m unu gbaghara na ọ ka ife si dị ịma na ife anyị na-eme bụ ife mmụọ ezie anyị anyị ezie ee asị ezie gị ozi jee zie eze zie ya mana asị ibute eze n'isi kwuo na ihe emenwurọ nke a nke anyị emenwu ka anyị na-eme m wee sị n'ejije anyị a bụ on earth biko na-echeta na-etinyela anyị aka na-esonyela ife anyị na-eme ka anyị malụ na ọ na-adị gị mma ka o wee na-akpalitekwu mmụọ anyị ị na-eme wee na-aga n'iru isiokwu anyị tata abụrụ gịnị ije ụwa bụ onye na chi ya ije ụwa bụ onye na chi ya onye ya na chi ya dị na mma ụkwụ ada akpọ ya n'ije kwa ịma ịma nke a mgbe anyị dị na ụmụaka anyị na-eje nzukọ a na-akụzili anyị nzukọ a na-akụzili anyị ife na nzukọ apụta ugbua ajụọ anyị asị akụzili anyị sị onye bụ chukwu chukwu bụ mmụọ ada afụ ya anya ma ọ bụ nụ onu ya ma ọ bụ metụ ya aka chukwu bụ mmụọ ada afụ ya anya ma ọ bụ nụ onu ya ma ọ bụ metụ ya aka keduzi ka o si abụ apụtazie asịzie na mmadụ na-agọ mmụọ sizie gị na ọ dịrọ mma mana chukwu bụ mmụọ abịakwa gwa anyị na chukwu kele anyị n'oyiyi ya ọ kwa ya ife ọbụla nwelụ ndụ bụ chukwu kele ya kee ya n'oyiyi ya o wee bụrụ gịnị na mmụọ chukwu nọ anyị n'ime chetakwa na asị gị na isiokwu anyị dị ije ụwa bụ onye na chi ya onye ya na chi ya dị na mma ụkwụ ada akpọ ya n'ije na onye buru chi ya ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ ibukwana chi gị ụzọ ka ị ghara ịgbagbu onwe gị n'ọsọ ị na-eje n'ụwa a kwụba aka gị ọtọ na-eme sọ ife dị mma ị na-egbu azụ gbube na nso na-eme sọ ife dị mma ị mara ife a mmụọ gị gwara gị bụ ife ọma na-eme ya emena na mmadụ na-eme emena na mmadụ na-eme na onye sị sị kpụọ ya isi a kpụrụ ebuka ikekwe i nee anya ị fụ na iru gị adịrọ ka nke ebuka na ọ gaala ebuka o nwere ike ọ ma ngalụ gị chukwu kelu gị n'oyiyi ya mmụọ chukwu nọ gị n'ime mmụọ chukwu a nọ gị n'ime bụ chi gị ọ bụ gị nwa onye ọbụla dị n'iche n'iche ife onye ọbụla ji bịa ụwa a dị n'iche n'iche ije ụwa a bụ onye na chi ya i teta ụra n'ụtụtụ i kpeelu chi gị kwado ụbọchị wee pụba ị mapụ i jebe mebe ife a si gị n'obi ị ma bụ ife dị mma rapụzielu tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ rapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ chi gị ya-edu gị ọ ya-edu gị jee duru gị nata ndị a n'ụdị ọzọ ka m kọdee ya ka unu wee ghọta maka na ndị a niile na-emesị ife ọjọọ ọ bụrọ na mmụọ chukwu anọrọ fa n'ime mana ọ na fa amarọ mmụọ chukwu a nọ fa n'ime fa amarọ onwe fa fa amarọ mmụọ na-eso fa kedu ka ị ga-esi bịa n'obodo ị bụ odogwu odogwu a bụrụ sọsọ n'ime be gị na ndị ezinụlọ gị ka odogwu ga-abụ i jee n'ụfọdụ obodo dị iche iche na be anyị ị fụ ofu onye a bụ odogwu o nwere ike ị bata ọ bụlụ sọ be ya ka ọkụ na-enwu ọ bụlụ sọ be ya ka ụlọ dị mma dị ọ bụlụ sọ be ya ka ụgbọala dị mma na-agba ndị nọ n'akụkụ ya gbachala ya okirikiri ndị be anyị na-akpọ ya gbalị eregende ndị niile gbalị ya okirikiri ọ dịzie ka fa nọ n'afụfụ nke anwa o nwere ada emetụ ndị ọzọ kedu isi- keduzi isi odogwu ị bụ kwasị na odogwu abụrụ guy name ị malụ na odogwu abụrụ guy name ị malụ na ọgaranya bụ omume omume chetakwa isiokwu anyị na ije ụwa bụ onye na chie emena na mmadụ na-eme kwụba aka gị ọtọ mee ife anyị ma dị mma mee ụwa ka ọ bụrụ ezigbo ebe obibi ọ gaalụ nwoke ya gaalụ nwaanyị nekene ka obodo dị negharịa anya ị fụ ka e si dozisie obodo ọ pụtalụ na ị bụlụ odogwu dozie obodo gị obodo gị pụta ife na ọ ya-adị gị mma i jebe i buru ụgbọala bụ bulletproof ị kpọrọ mopol i kpokọsị ife niile ị na-emekọsị onye ka ị na-eze ọ ka i si dozie ngwuru gị ka i si dozie obodo gị ka o si wee dị kedu ife ụjọ na-atụrụ gị kwụba aka gị ọtọ dozie obodo gị obodo adị mma ije ụwa bụ onye na chie mepụta ebumnobi gị mee ife ị bịara ụwa ime jekene ozi chi gị ziri gị jee ozi chi gị ziri gị na gị na chi gị dị- dị na mma ife ya na-aga ọfụma ndụ bụkwanụ isi akụ ndụ bụ isi akụ mana ịdị ndụ abụrụ maka akụ na ụba ịdị ndụ bụ mgbe ụwa a bụ ezigbo ebe obibi ọ gaalụ nwoke ka ọ gaalụ nwaanyị ndụmọdụ ka m na-enyekwa ị ma na anyị amara ihe niile ilolo ka m na-atụ tụtakwuo nke gị dịka m si kwu ka m kapịa ya ọnụ mmụọ nọ gị n'ime ya chịba gị ya na-edu gị emena na mmadụ na-eme kwụba aka gị ọtọ ka ị na-ebi ndụ n'ụwa a ị mara ife dị mma ị na-eme ya ofu nwanne m nwoke afa ya bụ ọ bụrụ m ọ bụrụ m ife ọbụla ị na-eme ị jụọ onwe gị sị ọ bụrụkwanụ gị maka na ọ bụ na ọ sọsọ gị nọ n'ụwa a na ị ma mme ife ọjọọ na ife ọjọọ ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa a bụ ife o merụ megide mmadụ ibie kwụba aka gị ọtọ ya bụ iji ogu na ọfọ ikpe mmụọ amakwana gị ọ kakwa mma na ikpe mmadụ marụ gị maka na mmadụ nwere ike kpee ekpejọ mana mmụọ ada ekpejọ ikpe mmụọ amakwana gị na ị ma nnọ mgbe a na-ekpe ya wee luo mgbe ngị nwa jekwarụ na mmụọ igwe niile ya-ejekwanụ n'ụzụ ị na-eme i cheta na mgbe a i jeelụ n'ụzụ mgbe ị nwụrụ ị ya-asakwa asịsa ka i si bie ndụ n'ụwa ị ga-asakwa asịsa ka i si mee ụwa ọ bụrụ ebe ezigbo ebe obibi mgbe ị nọ n'ụwa ị ga-asakwa asịsa ma ife ị bịala ụwa ma ọ bụsịkwa ya ka i mere ọ gwụkwa ka ọ ra m n'ọnụ ndị be anyị ọ gaalụ nwoke ya gaalụ nwaanyị ka m si kwuo maka meelụ onye mebelụ ibe ya ekenekwa m onye ọbụla igbo bụ igbo mma mma nụ mbọsị njọ ụkwụ ya-apụ anyị n'ama hmm? ife ọjọọ aya emere anyị onye sị na ọ fụ anyị na ọ fụkpọ anya akwa nwa abịakwanala ya maka na anyị bụ nwa mmadụ hmm? chukwu kele onye ọbụla n'ụdị n'ụdị otu a ka o si agọzikwa onye ka omume ya si dị ebee ka m si ezitele unu ozi a tata esi m ori ọzara ezitele unu ozi a asị m ya gazie m ka udo chịa onye gbuo ya gbute onye na-eme ya na-emeta nke dị mma ife ọma meelụ onye na-eri ibe ya ka o mesịa nụ